donsow ma Manankɔrɔ donsow an ma ɲinɛ aw kɔ mafɛlɛ donsow an bɛ foli di nin bɛɛ lajɛlen ma n'o ye Yinindugukaw ye an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an tɛ ɲinɛ wasolon donsow kɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen dansɔgɔ ko u ni ko karamɔgɔya an b'a lajɛ an bɛna ja kun filanan min n'an bɛna yira lamɛnbaaw la nin wagati in na fɛn fɛn de sɔgɔlen bɛ mande tv la nin wagati kɔnɔna na n y'a fɔ aw ye k'a fɔ an bɛ sɔrɔ an ka kanali sanfɛ donc kanali kan fɛ an ka nimoro kofɔlen sa an bɛ sɔrɔ nimoro min na o de ye 236 Malivision kan o de ye 246 nin ye o ta dɔrɔn i bɛ se ka an ka ja ɲuman in sɔrɔ ka se k'a lajɛ ka ɲɛ ka sɔrɔ e ma tɔɔrɔ i ma ɲani i ma sɛgɛn an b'a lajɛ karamɔgɔ Kɔniba Jara ale fana tun bɛ fɛn min ye laji Siribe ale ka sanyɛlɛma fɔli kɛ Sebeninkɔrɔ polisiso yɛrɛ kɔfɛ n'o ye neuvième kɔfɛla ye kɛnɛba min bɛ yen nɔ a fɔli kɛra samedi tɛmɛnen an tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔna na a seereya min sɔrɔla an bolo a ye ngɔni ta k'a da fɛn min serpent yɛrɛ kan na n'o de ye siribekɛ ye an b'a lajɛ an bɛ o ja fana jira maaw la an b'a fɔ aw ma ko dansɔgɔ k'aw ni ko ni ko tɔgɔ ma kɛ tɔgɔ bolo kɔntan ni tɔgɔ bɛ kama

ni tura yɛrɛ gosi i b'a nɔnɔ min faraka bɛ bɔ i kan na n'i ye kabakɔrɔ la lɔrɔ kaba tɛ fali dɔn ɲatɛla yɛlɛlen ma i kɛ kɛya ma ko ɲanɔ tɛ k'i bonya i ko sira o ko tɛ k'i jɛnɛ i ko tibe o ko tɛ i b'a ye hɔrɔnden minnu ba n'i ban ka i fa lamɛn hɔrɔnden minnu ba n'i ban ka i fa lamɛn minnu ba n'i ban ka kotɔ i fa t'a la o i fa jamu woyila o i fa lanbe woyila laji mɛ bi O de tile na ɲamakaladen ka k'i la b'o la ko danbe u bɛ balo ɲini k'i a to dɔn ala dabara muru min dabara muru ma di ala le n'a dɔn k'i a dɔ bila ala le bolo i danbe ɲini ɲani saya tɛ danbe tɛ den min ba ma furu ba musokɔrɔn den toli di biri cɛ la kɔrɔ i tɛ fɔ yɛlɛ fɔ ka ka ko ɲɛgɛnɛ di jɛnankɛ kɛ don i ko fi ha saya n'a lala den a bi den ta larabi bɛn tun tɛ kɛlɛ o

i ye kuma dɔ fɔ kuma kɔnɔ o ye tiɲɛ ye Kɔniba teri bɛ ne la mɔgɔ bɛ n kɔ ne terikɛ don nekɔrɔsɛri u tɛ ni Sogodogo ni min bɔ fɛ yen ji gɛlɛn de tora ka taara Gawo Kɔniba i ye kalanko min fɔ ne yɛrɛ de layi o fɔ ne mako tɛ kalan nin na parce que dadu yɛrɛ de bɛ ne bolo

Malo 50 bɛ ta d'i ma a n'a nasɔngɔ n bɛ waa wolonfila d'i ma sisan sisan i y'a faamu an ka taa
Jara baara nin kan yan ninnu
Mande TV filɛbaaw farafinna ani farajɛla n y'o de fɔ aw ye k'a fɔ sanga ani waati an bɛ cɛ duman dɔw labɔ k'u jira aw la minnu bɛ kɛ an filɛ farafinna ani farajɛla fɛn bɛ bɛ canal kan i bɛ Malivision kan donc euh, bi an bɛ sebenikɔrɔ neuvième yɛrɛ kɔfɛ an bɛ an ka belebele dɔ fɛ yen nɔ ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn layi sangare la donc mais a surnom sa o de ye serpent ye donc an tun b'a ka sanyɛlɛma kɛnɛ kɔnɔna na donc an ma na joona mais an nana partie fitini dɔ ta donc an bɛna o seereya di maaw ma donc an bɛn'a ɲininka serpent yɛrɛ ye jɔn ye mun y'a da la ko serpent i dansogo i ni ko mun yɛrɛ da la ko serpent k'an to kalandenya la n karamɔgɔ kɔ n tun bɛ saminɛ de kɛ n karamɔgɔ kɔ serpent nana o cogo la ten serpent sɔrɔ o cogo fɛ ne karamɔgɔ ye dɔkɛ samakɛ ne yɛrɛ wolofa musa sangare ne woloba serpent ka ye

ne ye barajugu caman kɛlɛ kɛnɛbagaw bɛɛ bɛ yan mɔgɔ a tigi si ma sa mɔgɔbaw don an tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ n ye barajugu caman kɛ ne n donna ko gɛlɛn caman na n bɛ se ka fɔ antenne sanfɛ i y'a faamu mais ɲɔgɔnna sɔrɔla kɔni n ye barajugu caman kɛlɛ
Donc o b'a yira k'a fɔ i ka matière n'o i ka baara principal bolo bɛ min na ka caya o ye furakɛli